Adakụ Adamma ada Adakụ Adamma ada abịa l'ala Igbo nwa onye Igbo wụ ihe ndị oke ọlụ ihe eji ama la nwa ndị Igbo dị oke ọlụ ọ wụ ndị Igbo zụwa ụmụ ha la akwụkwọ ha zụkachie ike chinye ya la ezigbo ụlọ akwụkwọ kwụọrọ ya ezigbo ụgwọ akwụkwọ ka m gwara la ndị ofe mmalụ ọ kwa la Chukwu jọsụrụ gọzie ebe ha ha ma mkpọmkpọ la mkpọmkpọ skuulu nlọcha ha ihe niile dị mma mala a sị ka e kwuo ị ga-eji onye nji ego la be anyị chinye nwa ya l'ụlọ akwụkwọ onye nji ego ebe a nwere ike iji millions go ashebi mala o nweghị ike ịtụịrị nwa ya l'ụlọ akwụkwọ mala ọ bụrụ onye igbo ị ya atụ ịnya billions ọ bịala ewute ewu ndị igbo la-akata obu zụchachie ụmụ ha ike ọ bụrụ aka ọrụ ka onye igbo nchọrọ ịzụ nwa ya ọ ga-agba mbọ zụwa nwa ya la aka ọrụ ahụ zụchakịa ọ ya mere o ji dụ ka ndị ibe anyị okporo first ndị ibe anyị ụfọdụ ndị ibe anyị agawa obodo oyibo ị nwere ike isi mba lọrụ l'ụlọ ka ka ị zụọ nwa ka ọ dụ ka nwa ngara obodo oyibo ọ ka ndị igbo nsi eme ndị igbo a agbagha ege mala i lee anya ị hụ la ịgba ege ebidogbo ha o nwere ike ọ wụ la ị chọghị ịkpọfụ nwa obodo oyibo ị bịa hụwe nke nlọ obodo oyibo ị sị la nke a la-emebakwa mma ị kpọrọ nwa kpọgaba O- i lezie anya ụmụazị a kpọgacha obodo oyibo enweghị ka ha mma alọ ha lọrọ uri ha ṅụwa ahịhịa ihe ya a la-eme agwa ndị igbo la-ala agwa ndị igbo la-ala so ọ la-eme nwa onye igbo nwere ike onye igbo a ejide ezigbo ego la-azụ ahịa o ruo mgbe nwa ya mmechọ o were nwa ya o jee mee nwa ya nwa ya ahụ agba bọị l'aka onye ọjọ ị ma ihe o ji mee ka nwa ya gbaa bọị l'aka onye ọjọ ka nwa ya ahụ wee mụta mkpọrọ isi wee bend ya mụta ụmụ ihe ahụ niile maka la ihe niile a la-eme nwere process o nwere ka e si eme ma ị wụrụ nwa onye igbo ihe ndị a niile la-emezi ụfọdụ ndị onye igbo ha ndị nwechara biznes ha la ihe a la ha la-eme ndị bọị ka a sị la ndị bọị ahụ wụ ndị slave o ruzie la-apịta nwa ya o mechaa ọ bịa mee nwa ya manija nwatakịrị atụtụrụ ego rikpọkịa ọ ihe na-eme la biznes ndị igbo ha la-adachi i lele anya ị hụ la agwa ndị igbo ji nwayọọ nwayọọ woo la-alami ala agwa a wụ ihe ekwesịrị ka anyị na-ekwu maka ya. agwa ihe eji marụ ndị igbo amaghị ndị igbo ka ndị na-aṅụ ahịhịa mgbe gboo ndị igbo ọ gachagwo ugbo ha emechagwo biznes ha enweghị ha ji aṅụwa ahịhịa onye igbo mechaa o woro pami o woro pami ọ sị ya o woro ngwọ ọ sị ya ọ wụrụ ngwọ ọ ihe a ji mara anyị ịtawa ncha tachaa ịṅụwa mmanya ụfọdụ atawa ụgba tachaa ha ṅụwa mmanya ụfọdụ atawa nkwọbi tachaa ha ṅụwa mmanya mala ha ihe alọla ihu anyanwụ onye igbo ji amụchachiri ike la ala igbo evuru mmanya wote gworo kashi ahịhịa aha mmemme lawa enye nke ahụ ọha agwa ndị ọjọọ ihe woo jide ụmụ anyị woo na-emebi m woo shị ka m bịa gwa ndị igbo okwu agwa anyị laala mmanya mgbochi nke nkwụ ọcha anyị mmemme eme ndị nkwụ ọcha ahụ mechaa anya na ngwọ ha ewere sakarin chọwa la ime ihe mma achọ ụchọ nnukwu na-egbu egbu onye ọwụla ọrịa ndị ike ike ọrịa ndị ike ike na-ebili na-egbushishi ndị igbo hai adakụ adamma ada adakụ adamma